eziokwu na-agba ka ọnwa ihe agbakwa n'aka anaghị eji enyo ele ya ihe agba n'aka adịghị eji enyo ele ya eziokwu na afọ ime wụ ofu eziokwu na afọ ime gbara obi eziokwu na afọ ime bụ ofu ka ha bụ afọ ime ihe ọ sọkwa gị kee ya kechi kegide ya kpọ kere ya kedo kegide ya kedo otu ehi ọ ga-apụtara ihe a ga-amụ ya amụ itegodi ime ahụ ete otu ehi ọ ga-apụtakwa ihe na itere ime ya wụ na eziokwu adịghị ekpuchidi ya ihe afọ imekwa adịghị ekpuchidi ya ihe eziokwu ikpuchidegodi ya ihe taa otu ụbọchị eziokwu ga-abụlitekwe otu ụbọchị eziokwu ga-abụlite gbaa ka ọnwa gbaa anyị na-ekwule a na-adọla aka na ntị oke ite oke ite oke ite oke ite ogo ọgwụ ego taa ji arịgo elu eche m na ndị nna anyị ha mbụ mere ihe ọtụtụ ụmụ okorobịa n'ụbọchị taa mege ụmụ okorobịa na-atazi anụ ugbu a ọbara na-agba ha n'eze ọgbọ ke ugbu a jizi ọbara akwọ aka ụfọdụ be ha sị gị na onwe mmadụ na-ewe nwa dibịa ekwuola okwu taa ụkwa jaa eze ịchọga onye ga-agwa gị nke bụ eziokwu echekwa na onye ga-agwa gị nke bụ eziokwu wụ onye maara ihe a sị na ajụọ ihe dị n'elu asị jụọ ya enwe ajụọkwa ihe dị n'ime ala asị jụọ ya ewi ịchọrọ ihe gbasatara ịchọrọ ịma ihe gbasatara ahụike ị ga-ajụ likita nọ n'ụlọ ọgwụ dọkịta bụ onye ị ga-ajụ ya gị chọọkwa ịmata ihe gbasatara ụlọ akwụkwọ ị ga-ajụ onye nkụzi gị chọrọ ịmata ihe gbasatara ụlọ ụka ị ga-ajụ ụkọchukwu gị chọrọ ịmatakwa ihe gbasatara ụlọ ahịa ị ga-ajụ ya ndị na-azụ na-azụ ahịa maọbụ ndị na-eme na-atụ mgbere ahịa ka ị ga-ajụ ihe ndị a niile gịnị bụ isiokwu m nwa amadi a bụ mmiri enwe ilo bụ onye dibịa gee ntị ka ịnụ ihe o kwuru gbasatara ọgwụ ego ọtụtụ ndị ga-akpọ okwu ya n'okwu onye nzuzu ọtụtụ ndị ga-ekwu okwu ị ga-akpọ okwu okwu ya n'okwu onye na-agwọtaha aka ya n'ọgwụ mana marakwa na mara na ọkụkọ agwọtara n'ọgwụ na-esokwa n'ọgwụ ala ma kwa na mara na mma na-eri igu igu na-eri mma ya nwa amadi atala ụkwa ji eze ama na o nwe onye zuru oke ụkwụ n'ebe saint nọ n'elu ụwa a ọ bụghị onye o nwe onye ga-apụta ogbe ya sị na na ọ ya kacha mma mana eche m na ọ gwala ụmụ Igbo ọ gwala ọha na eze nke bụ eziokwu ihe gbasatara ọgwụ ego ahụ ga na-efere mba ụwa n'ụbọchị taa ma ọ wugazi ebe niile ụfọdụ ndị dibịa na-amazi aka ahụna m na ndị dibịa n'ụbọchị taa amawazile ndị profe eh, ndị amụma adịgboroja ma ndị amụma ụgha aka n'ụbọchị taa ụfọdụ ihe ndị ụlọ ụka na-emebu ha na onwe bụzi isi ya ma ndị nke na-asị nwoke ọbụla na-enweghị na-enwereghị njeri njeri njeri ise n'ọba akụ ya na nwoke a na ọ bụghị nwoke na ọtụtụ okwu okwu dị aṅaa anyị na-anụgasị n'ụbọchị taa ya nwa amadi a atala ụkwa ji eze geenụ ya ntị n'olu ị chọọ onye ga-agwa gị eziokwu ọ bụ naanị okenye okenye nọkwa n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ awụghị okenye ọkwa naanị onye nwụrụ anwụ ka a na-edozi olu ndị dị ndụ a na-edozikwa ha olu eche m na ya nwa amadi na-edozi ma ndị okenye ma ụmụ okorobịa olu n'ụbọchị taa geenụ ntị n'olu ya
ọkwa ị na-achọ onye ga-agwa gị eziokwu ngwa geenụ geenụ geenụ geenụ odogwu a ntị ka ị nụ eziokwu ọ ga-agwa ka ị hụ ka o si apịara gị ka akwa ị hụna na amamihe anaghị abịakwute okenye mba o nwere ike si na nwatakịrị gee ntị ọfụma maka m kwuwe ọ dị ka ọ mụnwa na-ekwu ya sọsọ m na-ekwu ya nee ndụmọdụ ọ na-enye ndị be anyị nee ndụmọdụ ọ na-enye ụmụ igbo ọ ya wụ ịfụnanya m na-asị na onye fụrụ igbo n'anya mana ndị ọzọ na-agwa gị bịa ka e gbute atụrụ weta ebule weta ọbara ka a gwakọrọ gị ka ị dị ka ibe nye gị ka ị na-anwụ nee ka ị na-efu gee ntị Disemba eluwo Disemba eluwo achọrọ m ka i lota na Disemba ada agwụ agwụ all glitters abụrọ gold ama m na disemba alụla ebe a ọtụtụ ụmụ nwaanyị ga-arapụ onye kwesịrị ịnụ ha soro onye si obodo oyibo nata maọbụ onye bu benz ndị ji ịga anyị bụ disemba gaba ji agba aka ahịa ebidogo eri septemba oktoba na-esi ite a na-akwakọnye mgbomgbo dị iche iche o nwe ndị gbachalụ nya bụ oruru gbọcha udu akọ mmiri gbọcha ibobore ma ọ lụrọ ọrụ eri abụ nwa dibịa na-agbaghalị ka dibịa ji eme nya bụ ite ka ọ wee lụọ ọrụ ọ mgbe ị gbọsara ibobo gbọcha oke ite gbọcha udu akọ mmili gbọcha oruru wee chee nye 4 months 5 months 6 months 3 months ọ bụ na ọ lụrọ ọrụ mgbe abụ ka nwa dibịa ya asị ngị nata azụ ka a malị ive melụnụ ite gị alụrọ ọrụ mgbe nwa dibịa ya edubatazi ya na wee sị gị ngị weta ego ngị wetakwu ego na ọ nwere ive nya ya ewetakwu ka nya tinye ọ bụ n'ime unu ka ama na-agụ ive a ga-eweta e wee tinye ebe ahụ maka na a gwa nwa ogbenye ive e mere wee bụlụ ọgaranya ọ sị ka nya ra ka nya ra mgbe abụ ka nwa dibịa ya eji wee baa n'ime abịa kedu ebe bụkwa n'ime abịa ụfọdụ bụ na mortuary ka ba ga-aba kedu ive a na-achọ ọkpụkpụ mmadụ a chọba ọkpụkpụ agadi nwaanyị a chọba ọkpụkpụ onye nwụrụ na accident kedu ive a na-achọ na hospital a na-achọ akpa nwa placenta nwaanyị kedu ive a na-achọ na hospital wrapper nwaanyị ji wee mụ nwa kedụ ive a na-achọ na hospital nwatakịrị a mụrụ a nalụ e, e, e kughalie nya bụ nwa sị na nwa nwaanyị anwụrụ na kulu ozu kunye nwaanyị kulu nwatakịrị jebe be dibịa nwa dibịa werenụ mkpụrụ obi nwatakịrị ma were parts nwatakịrị wee tielu gị n'ite gị ị sị na ọ nọgo six months ma ọ lụrọ ọrụ ịsịpụ na ọ nọgo four months ma ọ lụrọ ọrụ ite gị wee gbapụ ọsọ agwara m gị sị gị na onye ji enyi wee kwee ọnya na m amarọ anụ ọzọ ọ ga-amata mgbe na ite gị gbapụrụ ọsọ o jejide na client gị client gị akwụọ ụgwọ ọsịsọ i lozoo na football ị gbalụ n'arụ aja bụ mgbe aka mgbe eri football ahụ bouncekwa back on you o luo ọ na-anụ December oge ọ na-anụ GLK oge ọ na-anụ moto dị iche iche congratulation ana-ewu n'ebe niile onye gọ nke ya ọ postuo na Facebook congratulation congratulation ndị na-atapụ ana-atapụ and untappers ụmụ nwaanyị arapụ na-anụ di kwesịrị ịnụ ha je sobe nwa G guy gbọlụ oke ite wee kpata ego ị mabanye n'iru moto ya gwa your boyfriend sị ya na ị dịgo fed up chọọ ofu allegation na ị ga-ebo ya ife ọ na-ada eme eme ị ga-asị na ọ mere na ọ nya mere iji wee dị fed up with the relationship na gị achọrọzi maka gịnị na December elugo ọ sị gị new year new things na nya changego life ya ọ bụ ndị abụ bụ ndị ahụ a ga-agwa onye G guy nwa dibịa chịnye ya hanky sị ya na ọ bụ na o yuzisie ya nya bụ nwaanyị bụ ochongolioko ee akwụna ọ sị ya na ọ bụ na i yuzichaa gị were hanky a ka ị hichata arụ ya ị chịtalị m ka m ma oke ite gị ka ọ na-agbọsi ike nwa G guy ahụ ive ọ chọrọ bụ ebe obubu na ego ya esi wee pụta mbọsị izizi a gwalị ya na ọ ga-agbọ ya kịm na ntị mana ọ chesị afụfụ ọ ga-ata wee kpata ego ehe o bulu nya bụ ive ọ debe ọ jee were hanky chebe gị mbọsị ị ga-abịa unu niile a na-amagbu disemba elugo maka na ị chọrọ iyi wig 350,000 ị chọrọ iyi human hair 400,000 maka na ị chọrọ ịgo iphone 14 ị na-ewuli unu kịta 1 million plus iphone 13 pro max ehe ị chọrọ onye ya-egolu gị moto udodị ị ga-afụsị fa maka na e, onye kpọsa onye dịka ọ dị ya abịakwagolu ọ dịka ọ dị kpọsa dịka ọ dị ya abịagolu ee unu niile a na-amagbu onye ọbụla chọrọ igbu oke ite ihe kachasị ewute m bụ the rate ndị be anyị jizi amagbu n'ime native doctor kịta a sị m ka m jụọdị unu ọ bụzikwa the gods na-akpọ unu ka unu jizi aka unu akpọ the gods ya bụ ife dịkwere m ọnụ ee ọ na-abụ m kwuwe okwu otu a ọbụda asị na mmiri enwele dịkwa jealous obodo asị na mmiri enwele dịkwa nkewa kama abụ asọkwa gị gụọ anya kama na ozi na ezili m nya ka mma na ezelili ee maka na ekwu afụcha ekwurọ na ọ nya na-egbu okenye mana ekwucha anụrọ na ọ nya na-egbu nwata ee o nwere onye ihe ebele m na-emere nwaanyị ike ukwu na-abụrụ mbọsị ọsọ suru n'ime afịa ọ malụ na ike ukwu abụrọ achievement kedu ebele m memere nwanne m gwọchara oke ite yibe ala na-abụrụ i bunye nri nli o bulu eliwe nwa na akwa m yikatagolu karị nka sere chịnye ya ọ na-eyisi n'ọtọ ehe m nene anya na akpa m m fụ 100 naira kagolu nka maọbụ 500 200 bụ na adịghịzi eyuzu eyuzu wee nye ya ka o were gote nu biskit maọbụ ka ọ fụ ume ọṅụa mmiri ọ fụ ume wee na-aga na-atụtụ ife na-elikwa ee o nwere ife m ma-agwa unu jisie nụ ike ụmụ nwaanyị na-eluzu boyfriend fa maka mmụ ji ịga na-eluzu unu boyfriend unu na-amagbu na ị ya-afụ ndị ya-eji akpa nwa gị wee na-agba ọgwụ na-afụ ndị ga-emenụ gị na ị ma amụtazi nwa n'ụwa gị ọzọ ọ bụ na ịmụ nụa gị ọ bụzi alụ na ị ma amụ nwa den ụmụ okorobịa na-ejezi ebute nya bụ oke ite ma udu akọ mmiri ga-eje jụkwa ndị jeli bute ebute ma o legolu fa maka na o wolu m anya na ọ bụrụ na i si na mmiri na o nwerọ ife meketara nụ ka oke ite lụọlụ gị ọrụ o wekwere m anya na ọ bụrụ na ajana dị na be nna gị na o nwerọkwa ihe meketara nụ ka oke ite lụọlụ gị ọrụ o wekwanyụrụ m anya na ọ bụrụ na chi gị na-asọ ọgwụ na o nwerọkwanụ ife meketara nụ ka oke ite lụọlụ gị ọrụ mana unu niile ga-asị na mmiri enwere dị jealous na mmiri enwere achọrọ ka ị kpata ego egbuchirikwa m akụ na ụba si mmadụ akpata na ndị a na-amagbu n'ime native doctor onye gụgide ụka ọ fụ na members adịghịzi abịa na chọọchị ya onye eje n'azụ ụlọ be nna ya ọ fụ ofu osisi ee osisi dị n'azụ na be nna ya ọ manye akwa ọcha manye akwa yellow manye kalakala sta o bido na ọ gọwana o bido advertisement na social media gwa gị ngị bịaba ọgbụgba afa gwa gị ngị bịaba ọgwụgwọ oke ite na ibobo na ya na-eme mmadụ odogwu ee onye lụgide ji ga ya elugide ọ bụrụ na ji ga ya adịghịzi akwụ ụgwọ o bulu laptop ọ debe debe n'ala ọ mapụta ọ jee lụọ agwụ bulu ọfọ ma akwa ọ pụta na na social media fa niile bụzi ndị niile na-agwọzi oke ite ma oruru ma udu akọ mmiri ha o jiri gị na-agbazuo ọrụ nwa dibịa jizi 5000 mbido mbido afọ izizi ya bụ 5000 ka o ji wee gba afa o si na 5000 ọ maba 10000 o si na 10000 ọ maba 15000 o si na 15000 ọ maba 20000 o si na 20000 ọ maba 50000 ụfọdụ n'ime fa jizi 200,000 na-agbazi afa tata ụfọdụ n'ime fa jizi 300,000 na-agbazi afa tata maka ị nee anya ị fụzie mansion na ọ lụrụ ị nee anya ị fụ moto na ọ na ọ na-agba ọma bụ grade na ọgbụgba afa ọgwụgwọ oke ite bụzi ibe e jizi agwọzi oke ite bụ 1.5 million 2 million ụfọdụ jizi 3 million na-agwọ udu akọ mmiri ma ibobo ga ee a na-achọ ibe na-akpa onye na-achọ ibe ị na-amakpu ị na-eje agwọ oke ite maka na ị fụlụ na dibịa na-agba moto ịma mma na o ji gị agbazu ọrụ ee mgbe ị gbazinere ya i wee nọ ọnụ ọ bụ na ị chọrọ iji mmadụ wee gwọ nya bụ ọgwụ ọ bụ na ị chọrọ iji parts mmadụ ọ bụ na ị chọrọ ịlụ ebe a na-alụ ị ma na ị gwọsị oke ite ị na ọwa iyi oke ite ga-ama nlụ ọrụ unless na ị lụrụ ebe a na-alụ ijenije wetana parts mmadụ tinye n'ime ite ọ wee lụwa n'ọlụnụ maọbụ ijenije wetana nwatakịrị a mụrụ ọfụụ maọbụ jee weta placenta nwaanyị ji wee mụ nwa maọbụ jee weta ị na-ajụ ibe me na oke ite ga-alụ bụ ọlụ akọwebele gị ebe a na-alụ akọwebele gị ebe a na-alụ ihe me na oke ite ga-alụ bụ ọlụ ngị ka na-enene ụlọ nwa dibịa lụrụ maọbụ moto nwa dibịa na-agba ọ bụ ego na ọ natara mmadụ 100 ka o ji wee gbaa moto ọ natara gị 3 million nata onye 3 million naa nya mmadụ 50 ego ole ka ọ bụ o weli ọ goo moto ị na-asị na nwa dibịa na-eme ọfụma na ọ na-emegide ewe jisie na ike ee ibe gụkwara gị ibe sọrọ gị kwukwa nya bụ okwu m na-ekwu na ibe m ma agwadebe gị bụ na ngị bụ onye lere nkịta wee gote enwe na ibe ntukwu ka dị na be gị ọgwụgwọ ọgwụ abụrọ omenala anyị ọgwụgwọ ọgwụ abụrọ omenala igbo ibe bụ omenala igbo bụ ọchụchụ aja a sị gị mebe omenala ka i je gwọba ọgwụ gwọba ọgwụ ị gwọsị ọgwụ mgbe e mesịalụ ị ga-ama na ọgwụ ị gwọrọ agwọ ga-adị na-eche gị ọgwụ ego onu ndị gboo na-agbara ọsọ nya ka unu niile dubegara kịta onye ọbụla chọrọ ibute ike ngwa butewe na ike nyawa moto December elugo ụmụ nwaanyị dịkwa careful maka a ga-eji unu wee lekwa oke ite oke ite na-adịrọ alụ ọlụ eri six months ngị ka a ga-eji wee lekwa ya oke ite na-alụrọ ọlụ eli four months nke ga-eji wee lekwa ya jisie na ike na disemba elugo a ga-eji gị wee gbazuo abịa onye na-aghọtara ibe a na-eme ewele ya mezuo ibe a na-eme ụfọdụ ga-abakwa secret society maka onye ọbụla chọrọ ibute ike ibe adịghị gị mma kpọọ m ibe adịghị mma wee n'ọnụ gị ikwusia ọ dị na be gị ị ma agwa m ya n'iru m ọ bụ na ị ka obi ịfụ m n'iru m ịgwa m ya ngwa okwu ka m gwa gị na ọ na-agba okwu ewee bụ ọsịsị ya ekenekwe m